ndị be anyị ekenekwa m unu biko ụmụnne m ejikwa m n'ọkwa dị mkpa wee bịa maka na o nwere ihe mere ofu nwoke o ji wee kọpụta ya etinye anya na mmiri wee hụ na ezigbo nsogbu dị n'obodo biko onye ọbụla nwere onye na-azụ ahịa ọ gị nwa na-azụ ahịa ọ bụ ụmụnne gị ọ bụ enyi gị biko ka unu tọọ ntị na ozi a kịta ma nyekwa aka tụsara m ya ọ bụkwa na ị na-azụ ahịa dịka onye POS nke a metụtakwara onye ọbụla maka na ihe m chọrọ ịkọwara unu ugbu a bụ otu ndị omekome sikwa wee na-atọrọ ndị mmadụ ego na-anara ndị mmadụ ihe n'ike ha bịa zụọ gị ahịa i chee na ahịa ha zụrụ gị na ụgwọ ha kwụrụ gị bụ ezigbo ụgwọ ị ma-ama na ọ bụrọ ezigbo ụgwọ maka na ofu nwoke bụ onye ha megoro ihe a nke mere o ji wee pụta ìhè nke anyị ncha ji wee na-ekesa ya ugbu a ka ọ hafụ imekwa onye ọzọ nya bụ nwoke na-azụ ahịa ụgbọala ọ na-ere ụgbọala ofu ụbọchị ụmụ nwoke anọ wee bịakwute ya ebe ọ na-ere ụgbọala sị na ha chọrọ igo ụgbọala na o nwere ebe ha na-aga mana ebe ahụ dị ha mkpa ka ha goro ụgbọala wee gaba o lecha ha anya hụọrụ ha ọnụ ụgbọala ka ọ hụchakwara ha ọnụ ụgbọala ahụ e kwuo ọnụ kwecha ọ dabara ha ee ndị ahụ asị ya na ya weta account details ya ebe a ga-akwụbanyere ya ụgwọ o wee were account details ya wee nye ndị ahụ ndị ahụ akwụnyekwara ya ụgwọ ka ha kwụnyere ụgwọ nwoke ahụ nwetakwara alert e zitakwara ya ozi si na bank ya zitere ya ozi na ego ole dị otu a bụ ihe batara na account ya o lee anya wee hụ na alert abatago wee sịzie ndị ahụ ha gabazie ndị ahụ eburu ụgbọala wee pụọ ọ zi mgbe chi gbagotego n'oge ehihie ka nwoke sị ka ya jee bank ka ya jee wepụta ego na bank mgbe o jezi bank ndị bank ana-agwazi ya lekwa ego ole ya dị na account ya ọ sị mba na ya rere ahịa na o nwere ahịa ya rere kịta e tinyekwara ego na ya n'oge ụtụtụ ndị bank asị ya na o nwerọ ihe dị ka ego ọbụla bataranụ ebe a ka anya nọ wee gbafuo nwoke o ebe a ka anya nọ gbafuo nwoke o wee bụrụ na ndị ahụ bịara zụrụ ya nya bụ ụgbọala wee mere ya nya bụ transfer na ha bụ fraudsters ha bụ ndị ndị a na-aghọgbu mmadụ ndị na-apụnara mmadụ ihe e wee na-akọwa na o nwere app nke pụtara ha na-euse ha ji na-eme ụdị ihe a na app ahụ na ihe a na-akpọ ya bụ ProBank ka a na-akpọ ya bụ app ma nya app adịrọkwa na Play Store nke ọ ga-abụ na onye jee ka ọ hụ ya ebe ahụ na ha nwa bụ ndị na-euse makwa otu ha na-esi eweta nya bụ ihe ya mee na e wee na-akọwa na ọrụ ya bụ app na ndị ọjọọ jizi ya na-atọnara mmadụ ihe ọ bụ na ha bịa zụọ gị ihe ha zụgide gị ihe zụcha ha sị gị ka ha mere gị transfer e meere gị transfer ma nke kacha njọ bụ na mgbe ha ga-emere gị transfer ahụ ọ bụ na ị gaa lee ihe ego gị razi na ọ gbakọnye ego ihe a ha mere gị abịazie gbakọnye na ego ị nweburu enwe ị na-ahụta ya na ego gị batara mana ihe ndị ahụ niile bụ gịnị otu awa eji ha ncha bụ fake a na-asị onye ọbụla na-eme biznes ka unu kpachapụ anya maka na nke mbụ bụ na ndị na-eme ihe a ejigokwa na ha bụkwara ibu na-eyuzu ya bụ app ọ bụrụ na e mere gị transfa na ị na-azụ ahịa e merụ gị transfa ị nweta alat o zubeghị asịkwana na ị nwetago alat ka i ji ezi obi gị sị ndị ahụ pụba ị ga-aga n'iru n'ịcheki ya were mobail app gị wee chekie ya na ọ ya ka a na-ekwu onye ọbụla na-azụ ahịa biko na i ji ntọntọ fon na-azụ ahịa kịta ọ dị mma mana ọ dịchaghị maka na ọ bụrụ na ntọntọ fon ị ga-ejinwu mobil app wee chekie ya but ọ bụrụ na smartphone ị ga-ejinwu mobil app chekie ya onye ọbụla na-azụ ahịa downloaduonu mobil app download mobil app gị ọ bụrụ na ị download mobil app bank gị mgbe ọbụla ụdị ihe ahụ batara nwanne ị chekie ya na your mobile app marakwa ma ya bụ ego ọ banyekwara na akaụntụ gị ka o kwesịrị ọzọkwa ị ga-ejikwa wee gbanarakwa ya bụ ọnwụnwa bụ ọ bụ na obere fonu ka i ji azụ ahịa nwanne m ihe ọzọ ị ga-eme bụ ọ bụ na ha mere gị eh, transfa ahụ ekwekwana ha pụọ were atm chọọ atm ọbụla nọ gị na n'akụkụ were kaadị gị tinye ka ị chekie ya ka ị mara ụzọ ọzọkwa ị ga-eji wee mara ma ọ bụgodị na i ji obere fon na eh, ya bụ transfa ha mere gị bụ fake one bụ ya bụ meseji ahụ a ga-esendịrị gị ga-ebu something na that their narration ebe ha ga narrate gị ihe ebe ha ga-esendịrị gị ya bụ meseji i lezie anya ị ga-ahụ ebe e denyere ya pro bank according to them na ha sị that na ọ na-ebu pro bank mana ị mago na anya ndị mmadụ na-adịcha n'ụdị ihe a na a hụra na ọ bankị na aha bankị gị bụ ihe o bu wee zitere gị ozi onye ahụ eh, atụsazi mmụọ ya n'ụdị na ego ya abatago biko onye ọbụla tụsaranụ m ozi a nke ọma maọbụ nwanne gị o ma ndị pos o ndị pos ọbụla ga-akpachapụkwa anya maka na ha nwere ike bịa sị gị gị nye ha ego na-edo otu a ka ha transfer gị ya i buru ego nye ha ha transferziere gị ya ma i jeha chekie your mobile app ị ma ma na ihe a ha mere gị bụ fake transfer ka ọ bụ bikonụ ụmụnne m ihe m ji sị ka m weta ihe anụnwa bụ ka anyị ji ya wee chekwebe onwe anyị wee chekwebe akụ anyị maka ọ dị mma na mmadụ kpachara akụ onye ọzọ abịa narị ya ya anya ọcha kesara ya nwanne gị kesara ya enyi gị ikwu na ibe gị onye ọbụla ma gị nwa na-azụ ahịa biko ka uche gị dị ya ekelekwa m unu ndewonụ